United Transformation Movement UTM yatuluka mu Tonse Alliance. Mike Aliati akana unduna pofuna kulemekeza Saulos Chilima. Amene atsalira ku MCP ndi Ayuda okhaokha. noel masangwi wapasidwa kontrakiti ya 20 biliyoni ndi chakwera zamanganya tinakamba kale anampatsa vice president ngati chithokozo pa zimene anachita pa imfa ya chilima pamene amalawi amadandaula kufuna chilungamo iye anakhala chete osayankhula chilichonse vera kamtukule anasankhidwa unduna kuchokera ku utm thereafter anapanga chibwezi ndi chakwera pofuna kulemekeza ubwezi umenewu wakana kutuluka mu mgwirizano udindo wa mayi ameneyu ukulimba chifukwa anapanga chibwezi ndi president chakwera chipani cha mcp chikufuna kugwiritsa ntchito anthu amenewa posokoneza utm michael usi odya zake alibe mlandu noel masangwi komanso vera kamtukule chakwera mg2 nkhani yachiwiri madzulo ano donald trump waomberedwa ku america limeneli likhale chenjezo ku dpp aford komanso utm mfuti 400 zalowa mdziko muno mwachinsinsi ndikunena kuti mwachinsinsi chifukwa chani apolisi akagula mfuti kunja malawi army imayenera kusainira koma futi 400 zimene zachokera ku israeli malawi army sinasainire mfuti zimenezi zangoyenda direct kupita ku area 30 ndi kumagawidwa kwa anyamata achipani chilichonse chikamachitika mu ndale imakhala pulani yokoza anthu amalowesa mfuti ndi kumaombera anthu kubwesa maisraeli ndi kumagwesa ndege zonsezi zikachitika amanamizira ngozi 1865 abraham lincoln president wa ku america anaombedwa mmutu imfa yake inali yomweyo 1881 james garfield anamuombera pamimba nayenso anali president ndipo anamwalira patatha miyezi iwiri september 1901 president william mckinley anamuombera pamimba matumbo impsyo komanso ndulu zinaonongeka zamoyo panalibe anamwalira a week later theodore roosevelt anaombedwa pachifuwa 1912 atapita kuchipatala madokotala analephera kuchotsa chipolopolo chipolopolo chimenechi chinakhala mthupi mwake kufikira imfa ameneyunso anali purezidenti wa ku america john f kennedy anaphedwa 1963 atamuombera mutu mchimwene wake robert kennedy anaphedwa 1968 atamuombera nayenso anali presidential candidate wa democratic party ronald reagan anaomberedwa patangotha masiku ochepa atawina chisankho ameneyu anapulumuka kuomberedwa kwake kunaonjezera molalo pa ndale taona kumalawi kuno a mcp anapha chilima amaganiza kuti akhala ndi molalo koma zatembenuka anthu amba kuchita sympathize ndi utm akumapita mtawuni ndi kumayasa makandulo makandulo aja kamawala chakwera kumva kutentha 1981 ronald reagan anaombedwa ndi munthu osadziwika anthu anamva chisoni anachita sympathize 1984 anawina chisankho mosavuta dzulo donald trump presidential candidate wa republican waomberedwa amene wachita izi ndi nzika ya ku america mnyamata wa zaka 20 thomas crook anakwera padenga ndi kuomba zipopo 7 target yake amafuna mutu komano anaphonya ndi kuombera khutu ndimanena mobwezabweza pano kunena kuti history is the best teacher 1963 john f kennedy anafa choncho munthu wina wake anakwera pa nyumba pamwamba john f kennedy amadusa ndi galimoto pansi anamuombera mutu leronso tikuona donald trump amapangisa msonkhano ndiye panali munthu amene anakwera padenga ndi kuombera cholinga chake amafuna kumuombera mutu ngati mmene zinachitikira ndi john f kennedy 1963 koma mwamwayi pamene trump amatembenuza mutu anamuombera khutu 2022 mkulu ameneyu trump anauza atolankhani kunena kuti biden akukonza chiwembu chofuna kumupha dzulo waombedwa pakhutu ena akuona kuti chinali chiwembu mwachidule everything happen in politics imakhala pulani ya anthu ena ake saulos chilima amafuna kuyimira 2025 anaphedwa pa ngozi ya ndege donald trump akuyimira ku america waomberedwa robert kennedy amayimira 1968 anaphedwa george wallace amayimira 1972 anamuombera theodore roosevelt amayimira 1912 anaombedwa pa chifuwa bwato ambiri timalidziwa limayenda mmadzi bwato satsitsana pakati pa nyanja chilima ndi chakwera anakwera bwato atafika pakati pa nyanja chakwera anatuma anyamata kuti amutsitse chilima by force masapota a utm akwiya nazo adumphamo mungalawa ndi kuthawa amene atsala mbwato mmenemu ndi ayudasi okhaokha manganya vera kamtukule